Cenabara cuindixi de su mesi austu de duamilla e binticincu, saludi a totus e ben'agataus a sa de seti puntadas de RTS Novas, sa trasmissioni chi si contat su panorama de is eventus culturalis, musicalis, artisticus, chi podeus agatai girotendi po sa Sardìnnia, de is presentadas de is lìburus e garas de poesia, is fèstivals de mùsica, de literadura, fintzas is presentadas de discus. E oi depeus fueddai de unu discu, fueddaus de mùsica, de mùsica de oi, de sa contemporaneidadi, intzandus de is tempus chi seus bivendi, cun d-unu musicu, cun d-unu musicista ca si tzerriat Andrea Serpi, bene agatau Andrea. Saludi, gratzias. Gratzias a tui Andrea. Andrea Serpi est guspinesu de nàscida però adotau in sa bidda 'e Cuartu, Cuartu Sant'Eleni, est unu artista indipendenti. Però tui ti praxit a ti a ti fai tzerriai musicu, musicista operaiu. Operaiu, si si. Poita ses operaiu puru, poita. Si si, metadi metadi. Siat operaiu che musicista. Non mi praxit a ammizierei su chi seu, sa beridadi. Su chi ses, sa beridadi, chitarrista, cumponidori, strobadori puru. Ti praxit a strobai cun sa musica? Si, cun is sonus a bortas strobant. Ma non mi parit ca su discu tuu aiat strobau meda meda, eh. Dd'apu agatau Beni sonau beni cumpostu eleganti Gratzias no no est heavy metal no est No, no. death metal No no cussu no però mi parit ca tui benis puru de custus ascutus Eh si de piciocheddu De de piciocheddu tui iast incarrerau ascutendi black metal Eh si Pantera Power metal puru. Eh si, calincuna cosa si. Però pustis ses as nareus pigau custu tretu de una musica prus slowcore trancuilla, prus pasiada.
Indipendenti, unu pagheddu prus de sonus, de efetus, de melodia poi Mi praxit totu sa musica eh. Sighis a ascutai totu sa musica chi nc'est in circolazioni? Si si, si mi praxit, mi praxit su jazz puru po nai, però ascurtu totu. Tui giai in su millinoixentusnorantacuatru, de su norantacuatru a su norantaseti as sonau cumenti chitarrista in sos Blood, ita funt? Blood, italianos, fiat su su grupu chi teniaus in bidda in Guspini. Candu fiaus piciocheddus.
Piciocheddus, eh si. in su norantacinchi fia piciocheddu meda e no, Sei Bladi in italianu poita fiat Bibi Luca Andrea e Davide ah in sardu est una sigla un'acronimu si si
e a pustis de su dexaseti a su dexiotu chitarrista de Rio Malu Rio Malu custu fiat giai in sardu e unu grupu grupu punk in Casteddu e u' annu apu fatu e Si seus passiaus calincuna serada dd'eus fata e. Però est ispaciau su progetu. Si, si, si. E sa bon'anima de su cantanti no nc'esti prus. Oh, mi dispraxit. Però deu mi ndi fia andau prima, ma est stetia una bella esperientzia. Est stetia una bella esperientzia. Su seti de mratzu de su duamilla e bintitres est bessiu Frimmu, ca est su primu discu cosa tua comente solista, chi dd'as. Auto produtiu, produiu, giustu. Si si si, apu fatu totu deu, m'at agiudau fradi miu puru e arregistrau in su su Voxi, su studiu de John Mancuso. In Cuspini?
No, in Cuartu.
In Cuartu. E apu intendiu su bentu ca intzandus dd'at fatu su Cenacolo di Ares, sa produtzioni est de su Cenacolo di Ares e est su discu, su segundu discu cosa tua ed est custu. Ddu podeus biri. cun custa mantixedda fata de Maestrodascia, de Federico Coni de Abas, Baloccaio, ddu saludaus, e intzandus benendi a custu discu, bolis aciungi callincuna cosa de sa de sa biografia cosa tua, mancai mi seu scarescia de nai callincuna cosa de importu, a pitzus de sa de is progetus.
Chitarrista, compositori, mi praxit a studiai a studiai a imparai a sonai sa chitarra ma fat parti de cussu. Ma custa parteus de custu parteus de custu datu biograficu de cumenti tui as inghitzau a sonai sa chitarra, cumenti esti nascia custa passioni po sa chitarra?
Allora sa chitarra est nàscia poita babbu miu issu fadiat s'eletrautu de traballu però de piciocheddu issu puru sonàt cantàt de mannu puru e s'iat mandau a mei e fradi miu a imparai a sonai de piciocheddus pipius fradi miu su pianoforte e deu sa chitarra E de custu maistu Danilo Sanna de Guspi, maistu de importu, e e issu m'at imparau a sonai, ma m'at imparau pròpriu a m'apassionai a is musicistas, is chitarristas, a is sonus e aici apu sighiu. Poi cumenti seu cresciu apu u' pagheddu mollau sa cosa e mollau is grupus mi seu postu a prenu a sonai, a fai, a registrai e bideus ita ndi bessit a pillu e E aici eus fatu.
Intzandus custu discu est su resurtau de unu tretu de sperimentatzioni, de stùdiu, de cicca cosa tua apitzus de sa mùsica de sa chitarra, de comenti si sonat sa chitarra. Si, poita custu custu e s'aturu puru de discu est fatu totu a solu. No, su primu nc'est unu bassista, però sa bateria, sa chitarra, is boxis eccetera apu fatu sempri totu deu, arregistrendi puru, circhendi de imparai de a manigiai sa sa tecnologia naras aici e custu su su primu e s'urtimu puru s'urtimu dd'apu fatu totu deu de s'inghitzu a sa fini e sa cosa bella chi potzu nai de de su Cenacolo poita est stetiu produtziu de issus de Igor Lampis e de Ivo Murgia e su bellu est ca ddus strobamu a dónnia ora a Igor apu registrau custu ti praxit andat beni fatzu aici fatzu s'aturu E issu vabbè super disponìbili sempri a mi donai is cunsillus e infati su bellu de essi accotzau in unu in una produtzioni est custu, ca t'agiudant in dogna cosa. Però ci funt atra ca is nominis ca ddoi funt a intro de su de su discu ca tenit undixi cantzonis, no nc'est sceti su nomini cosa tua, ddoi funt atrus ca sonant, intendeus atras boxis, intendeus sa boxi de de Ivo Murgia po nai in custu mangianu ca est sa segunda cantzoni, intzandus tui est berus dd'as pentzau però ci funt nc'est atra genti ca ti traballat cun tui.
Custu discu est fatu de cricca, naras aici. Est unu discu de cricca. Partendi da propriu da sa copertina chi dd'eus giai arremonau a maestro Dascia a is fotografias puru poita Valeria Cossu chi est una fotografa de Portu, nci funt is fotografias, sa copertina est stetia, sa copertina est unu cuadretu fatu de linna, però est fotografau a Villa Romana, su sfondu est in Cuartu in Villa Romana unu traballu de de cricca fia narendi poita ci funt, apu invitau artistas chi mi chi stimu meda e nc'est Marco Lai cun Anna Tea Salis de Serrenti, Eleonora chi est sa boxi e sa chitarra de Marco, Poi nc'est Giacomo Deiana chi est super chitarrista chi deu ddu sigu de meda poi in su mentris seus diventaus amigus puru e nd'apu aprofitau e a mei chi sonas un'arroghiteddu in su in su branu Bugerru e poi nc'est Andrea Andrillo in in Terra Cacigada, Andrillo puru seus amigus e issu puru m'at agiudau meda po is cantzonis e po nc'est Igor Lampis no issu est una cover de de Igor Poita eus fatu sa cover de Raggiungimi Raggiungimi dda si fatu in sardu su diga mi si su diga mi e poi nc'est Ivo ca fait essendu issu at iscritu tres cantzonis e una dda cantat puru autori e in custu mangioni invece invece sa dda dda recitat a issu poita est una specie de poesia. E poi ddoi est Salvo Coppola chi est s'unicu strangiu, sicilianu, chi est su bassista de i Pupi di Surfarò. E poi ddoi est u fradi miu puru, Daniele Serpi, chi est pianista in no
Ti ddu narau eh. Sa poesia palestinesa, chi deu mi depia morri Aha, ah è berus.
E mi paret chi apo arremonau a totus. Est a si depeus arremonai a totus a Walter Maxia in su sassofonu sopranu in Cicerri, ca est su branu strumentali ca non tenit is fueddus. Issu est grandu musicista, jazzista. Però immoi mi parit ca son remunaus totus. Totus? Non mancant nemus. Non mancant a nemus poita est lègiu meda. Eh ma infati po no chi calincunu mi ndi scaresciu. De is collaborazionis, però agiudat a tenni su libureddu poita si donat. E a pustis ddoi est sa versioni de Procurare e moderare de Francesco Ignazio Mannu, intzandus, custa puru.
Custa, essinnu de sa Sardigna mi parriat su minimu a dda poni, fata cun sa chitarra a dobro e cun su slide, una versione unu pagheddu torrare a fai e nc'est custa puru, custa poi so diga mi ca est s'atra cover de Igor. E de torrendi a su titulu, Apu intendiu su bentu, ca su bentu est unu elementu de importu in Sardigna, sesus sa terra 'e su 'entu, no? intzandus de arrollu atmosfericu de primu pranu in Sardigna innoi si furriat in un elementu ca tenit una profundidadi una dimensioni sensoriali compositiva narrativa de importu mannu in su discu cosa tua intzandus de aunti ti benit custa bidea de fueddai de su bentu
Allora, sa su bentu est unu elementu chi a mei m'est sempiri praciu, poita nc'est in su discu firmu puru, poita est unu elementu chi no abarrat fremu, si movit, fait moviri genti, fait moviri cuscientzias, e cussu mi praxit a mei, dd'eus chistionau sempri cun totu is atrus puru, cun Giglio candu at fatu sa copertina, eus postu su sciardaneddu chi est su lendi a sua de matas ca funt acapotadas po riferimentu a terra cacigada de sa deforestatzioni, ma no sceti sa deforestatzioni, e su bentu de is palias puru, po no, su bentu chi, cioè su bentu chi suat po ndi tirai a susu sia is matas, ma po nd'acapotai is palias puru, po no diventai nosu una colonia energetica, però dd'apu pentzau cumenti apu intendiu su bentu Unu tìtulu positivu, non negativu. No polèmicu. No, no, fut de de pentzai a amillorai is cosas, de sulai su bentu mau e tirai a susu, de si torrai a ponni in susu cumenti 'e sardus. Però no est sceti custu, apu intendiu su bentu aintru 'e su discu, nc'est una cantzoni puru, che però chistionat de tot'atru. chistionat de salute mentale, mi praxit a pigai custu argomentu ca est unu pagheddu tabù, naraus aici, cuindi potzu chistionai a lestru, certu ndi depis chistionai, nci at a mancai atru, ti contu sa storia de sa cantzoni e nascit de custu amigu ca stariat mali, ma no scidiat, cioè no scidiamus ita teniat, e candu si seus torraus a biri, issu m'at nau chi aiat intendiu su bentu, poi sa cantzoni narat, apu intendiu su bentu, no mi ndi fia acatau ca fiat sulendi, a su bentu, ca issu stariat mali, fiat in depressioni, e sa depressioni ti bocit, e candu at intendiu su bentu fiat giai torrendi a intendi sa vida, E deu apu fatu custa cantzoni, est unu pagheddu, cioè unu pagheddu trista meda siguramenti, però contat cumenti s'intendit unu, a bortas nosu bideus cun unu arriri candu si bideus, candu girat sa facci inveci stait mali e mi praxit a naraus a ndi 'ogai custu tabù, a ndi chistionai, poita mancai unu s'intendit prus non a solu, poita esistit custa maladia, esistit e tocat a ndi chistionai e dd'apu posta in su discu. No esistit sceti sa depressioni ddoi funt atras formas puru de mobadia de patologias psichicas ca de sufferentzia psichica e intzandus a mei puru est unu argumentu est unu tema ca mi pigat meda e intzandus est de importu a ndi chistionai a ndi fueddai fintzas a su cinema fintzas is series televisivas imoi ndi funt fueddendi unu pagu de prus poita mancai nc'est prus cuscientzia De, sì, sì, sì. Ehm, is sportivus puru ndi funt chistionendi e bessendindi a pillu. E ndi bessindi a pillu poita sa genti craramenti si, si nd'acatat ca nc'est de prus sa, nci funt situatzionis meda e fintzas genti meda ca sunfrit de custa, de custas mobadias, de custas patologias psichicas e intzandus no sceti is medius de comunicatzioni ma fintzas, cumenti as nau tui, su sport, s'arti si ndi depint depint torrai nareus sa sa notizia sa un'agiudu po si intendi certu prus pagu solus poita e sa musica seguramenti est agiudat meda no sceti a ndi fueddai ma finzas mancai a torrai a agatai custa custa paxi o unu pagu a su mancu circai de agatai unu pagu de paxi aintru de custa de custu caos o de custu de custu trumentu chi unu tenit aintru e bellu meda su bellus meda is fueddus chi as scritu de de apu intendiu su bentu non mi ndi fia acatau ca fiat suendi fiat sempri iscuriu ci fiat su soli ma no ddu bidia E, e intzandus, chi ddu legeus beni, craramenti, intraus meda. Poita unu bit totu nieddu.
Certu.
E su bentu ca est unu sonu presenti meda in su, in su discu cosa tua, est unu bentu ca pigat formas differenti, poita est unu bentu ca, ca carinniat, ca cigat, ca spingit, ca scudit, e segundu tui cali est su bentu chi est sulendi oi in Sardigna? Cali funt is bentus ca ci funt oi in Sardigna? Su bentu 'e s'obi. Su bentu 'e s'obi, su bentu 'e su. No, deu circu sempri de castiai in positivu, chi castiaus tropu in negativu
No, no. No, no andaus a nesciunu logu. Deu su chi pentzu chi nci funt generatzionis giai scidas, fortzis prus scidas de nosu candu fiaus piciocheddus, e mi parit ca si funt u' pagheddu interessendi a su chi est sa vida e su benidori chi est de issus, nosu imbeciaus, ma issus depint bivi mellus, deu pentzu a fillus mius, pentzu a is piciocheddus de oi ca andant in pratza, si faint intendi e poita su bentu depeus essi, seus una isola ca si disìgiant a totus e non depeus essi schiavus de nemus. Acacigaus. Su bentu passat innoi e nosu nci biveus e depit essi Sfrutau po totus, ma is primus seus nosu ca ci biveus.
Eh, intzandus non depeus pentzai sceti a is chi benint de foras, ma fintzas prus ca totu a sa genti ca bivit innoi, prima de pentzai mancai a a sa genti ca gosat de sa Sardigna, mancai sceti po unu perìodu de s'annu o po atrus motivus, interessus, ca no funt mancai sceti cussus de de bivi, de pigai profetu de custa de custa isula in d'unu sentidu bonu, positivu, seus di acordiu, nareus custa sa propriu longaria de de onda. E cali funt, Andria, is grupus, is ascurtus, is musicus chi t'ant formau in custus annus de de de de musica, de de sonus?
Intzandus a mei mi praxit meda, apu sempri ascurtau CSI, unu pagu de CCCP ma prus che totu CSI poi PGR e sonus diaici Marlene Kuntz, Afterhours.
E Massimo Volume? Massimo Volume puru, poita issu contat meda, unu pagheddu cumenti fatzu deu E poi ci funt Weezer e Ben Harper, mi praxint is sonus de chitarra acustica, slide, poi mi praxit totu su jazz puru, de Davis a Coltrane, Wes Montgomery chitarrista, Keith Jarrett, mi praxit totu sa musica, circu de ascurtai e cussus funt u' pagheddu is chi mi faint u' pagheddu de ispirazioni, certu no ap'a mai sonai cumenti Keith Jarrett o Wes Montgomery, Però is sonus t'intrant sempri in conca e girant e calencuna melodia est ispirada mancai a issus puru. Però sa punna est de arreciungi custu custu custus musicus, custus sonus, no? Mancai unu non nci arribat mai, però si ponit cussu cumenti obietivu.
Deu non ddu, cioè candu fatzu is cantzonis non pentzu mai de pigu unu pagu de cussu opuru mi pigu s'ispirazioni de cust'atru discu, deu sono, poi dopu chi arregistru Mi nd'acatu e ita, custu assimbillat unu pagheddu a cuss'atru, però candu fatzu is cantzonis non non è chi mi ispiru propriu a unu, fanti parti de sa formatzioni cosa mia, de sa crescita musicali.
Apu biu ca est bessiu in sa Gazetta de su Mèdiu Campidanu unu articulu apitzus de su de su discu cosa tua, Apu intendiu su bentu, ca chistionat de cumenti est unu viaggiu A intre s'isula t'ant tentu una bona recensioni. Ita ita ndi pentzas? Sa recensioni est de Valerio Carta. Eia, gràtzias a is piciocus de sa Gazetta. M'est pràsciu meda s'artìculu. E si, chistionu de de su viàgiu chi apu fatu in sa Sardigna, poita su discu chistionat de Leonora chi est Eleonora d'Arborea e fit su bellu poi de su sardu chi est Leonora no Eleonora e nci funt fueddos ca mi praxint tropu ca in sardu Bugerru puru Bugerru puru una gi sceti e in sardu est aici però su bellu est cussu e chistiono de de istorias de sa Sardigna apu inghitzau giai cun Firmo in su discu Firmo nci fiat sa cantzoni de su stragu de Montibeciu ca chistionat de So partiu chi si da fiat chistionu fatzu connosci istorias de abi so nasciu deu Muntibeciu de Guspini e in cussu de Muntibeciu ia pigau totu is informatzionis de su liburu de Iride Peis donna straordinaria de Guspini de Muntibeciu e de su liburu Donne e bambine nella miniera di Montevecchio e ingui chistionu de sa storia de sa tragedia de Muntibeciu E de ingui seu partiu e in su discu nou, chi est dedicau totu a sa Sardìnnia, seu partiu de Eleonora d'Arborea, issa puru est una figura de de importu po is sardus. A mei mi praxiat custa cosa ca ca fiat una de is primus in su milli e trexentus chi chistionat de De chi poniat fogu po. Chi poniat fogu chi. Chi trattaiat mali is feminas. Is feminas e circaiat sempri de ddis donai is punitzionis de importu mannu, poi fiant abastanza severus. E poi Bugerru, su bocidroxu de Bugerru, chi inguni mi praxit puru po su fatu de essi unu de is primus scioperus de s'Italia puru. E duncas deu ca seu operaiu dd'apu intendida u' pagheddu de prus e ci funt minadores inguni puru e poi abi seus arribaus su Cixerri, su Cixerri est unu branu musicali ca mancai siat sceti musicali però chistionat inguni puru de unu frumini ca teniat candu in tempus passaus sa genti biviat de pisci, de pisca e fiat una bella una bella zona, mi praxiat de arregordai cussu puru de su Cixerri e cun Walter ndi seu chistionau, su sassofonista e su branu est ispirau a cussu, mancai unu pagheddu jazzau però e non siat chistionau est sceti strumentali.
Però unu ddu intendit poita mancai connoscit istorias o a pustis de ascutai su discu sa cantzoni si ponit a cicai istorias si ponit a cicai informatzionis apitzus de custus contus de custas e ita bolit nai Cixerri e ita est acontessiu in Bugerru su cuatru de cabudanni de su millinoixentus cuatru o de su stragu de Muntibecciu intzandus tui ponis

e est a fueddau cun Geoff Farina e cun is Karate po ddis pediri s'autorizatzioni certu e issus cuntentus si si m'ant pregontau su m'ant pediu su su file audio e sa su testu puru poi non sciu chi tenint callincunu mancai in Casteddu calincunu chi ddus at ddus at lègiu, no ddu sciu. E custa depu arremonai a Tiziana Furcas ca dd'at tradùsia. 'Ollu nai una cosa de custa cantzoni, imui ca dd'as arremonau, ca is Karate M'ant autorizau de pràciu, seu stetiu cuntentu meda, a parti ci seu abarrau mali chi no ci dd'ant fata a benni. Eh, certu, cussa est un'atra chistioni, ca no funt bènnius a Sarrocu, no? Eh. Is aerius e aici. Però 'olia chistionai de su de su sardu, chi a mei a mei imoi mi praxit de prus in sardu. che in inglesu. Poita is fueddus est stetia brava Tiziana puru a fai sa tradutzioni de s'inglesu a s'italianu, de s'italianu a su sardu e. Ah si fatu sa, no esti passau dereta a su sardu. E mi parrit ca s'est fata, esti fatu una, si si, una tradutzioni diaici. Però is fueddus, boh, a mei praxint in sardu, funt allisciant, funt prus, boh, nci passant, cun sa musica nci passant mellus. Eh!
Intzandus dd'eus a torrai a ascutai oi s'annu chi benit in su discu, ca est s'ùtima cantzoni de primu de su primu discu, ca nci funt però, ingunis agataus prus cantzonis in italianu ca in sardu, berus? O funt s'echilibrant?
Naraus ca s'echilibrant ma nc'est Obrescidroxu ca est unu branu strumentali, E no no est cantau poita. No esti cantau comente ci serit inzandus. Fai si fai su cioè chistionat sa musica est ispirada a sa terra nosta a s'obrescidroxu a l'alba in italianu. E inzandus su de su scioberu de su sadru in apu intendiu su bentu a parti de essi unu scioberu de tipu mancai politicu. E poita tenis sa cuscèntzia immoi ses prus mannu, ses prus matucu e prus maduru, intzandus fintzas cussa banda, cussu aspetu de sa lìngua ois pigai in cunsideru. No est sceti sa musicalidadi, cumenti sonat sa lìngua, ma fintzas poita ti torrat u' atera u' atera visioni, u' atera figura, u' atera imàgini de sa Sardigna e de sa storia sarda. Cumenti est crescia in tui in custus annus sa necessidadi de fueddai in sadru o de cantai in sadru, intzandus de ddu imperai in sa musica cosa tua? Eh si, esti partiu u pagheddu de cumenti asi nau tui sa cuscientzia, poita tipu cun mamma mia, po nai, chistionaus sempri in sardu, però est sempri una cosa normali, issa poi deu seu guspinesu ma mamma mia est fordongianesa, duncas unu amesturu totu, bivu in Cuartu de prus de bint'annus, deu fia totu amesturau. Però tocat a ddu imparai beni su sardu e a mei fai is cosas aici u' pagheddu po fai non m'est mai praxiu e mi seu postu a a cudhenia e mi seu postu a studiai e intzandus seu andau a scola de maistu Fabio Usala chi torru gratzias poita issu m'at fatu propriu apassionai, fiat su spassiu a fai sa letzioni poita chistionaiaus de totu in sardu e mi seu postu a studiai a marolla poita Mi praxit a cumprendi is fueddus e a ddus scriri puru poita no est no est uguali a su chi chistionas a su chi scriis. No. Aici poi mi seu apassionau duncas is cosas bessiant bessiant aici. In su primu discu, po nai, Firmu, dd'apu scritu totu in sardu, est stetiu su primu su primu testu chi apu fatu totu in sardu, pentzau in sardu, invecias su stragu de Montibeciu dd'ia scritu in italianu e sempri Tiziana Furcas dd'iat fatu dd'iat torrau in sardu e invecias custu est propriu apu intendiu su bentu totu in sardu e gratzias a Ivo ch'at curau totus is corretzionis però totu pentzau e fatu in sardu Poi mi seu postu a ligi su sardu puru e Lobina is testos chi mi ant. As ligiu.
In conca. As ligiu Benvenuto Lobina Po cantu Biddanoa? Ah. Est unu must est de su. Certu, est una opera fundamentali de sa literadura sadra. E issu poi meda medas cosas de Francesco Casula, Professor Casula, e issu dd'apu sighiu meda, infati is cantzoni Is cantzonis Su testu de Leonora est pigau de liburus de issu e totu is informatzionis e mancai siat locudoresu ma a mei mi praxit totu a imparai su sardu seu circhendi de mi praxit meda Matteo Leone po nai e tabarchinu a cumprendi is sonus su gadduresu est bellu poita est fait parti de sa Sardigna cussu puru Certu. E no, e a pustis depeus fintzas sfatare custu falsu mito de chi intre sadrus no si no si cumprendeus paris, e no est berus, poita chi tue ascurtas a Matteo Leone, o unu gadduresu fueddendi a. Si, si, si, apu biu sa puntada puru chi eis fatu cun s'aturu picioccu e. Ca cando apu atobiau a Antonio Boggio, chi issu fueddat tabarchinu, certu. Chi tui tenis sa voluntadi de ti ponni a ascurtai s'atru ca chistionat in sa lingua, in un'atra lingua, un'atra variedadi de de sadru o un'atra variedadi de una lingua alloglota, cumenti si tzerriant in is atras linguas de Sardigna, intzandus chi nc'est custa cuscientzia e custa voluntadi segundu mei s'ascurtu est prus mannu. E tui pones, tui ponis s'atentzioni apitzus de cussu chi est narendi s'atra persona. Su significau puru de is fueddus, de is cantzonis. Certu, poita ita dda podit nai. Su chi fais cun sa musica ddu fais cun sa lingua, candu ti ponis a ascurtai unu discu, ascurtas a su basciu, ascurtas a sa batteria, a sa chitara, cumenti sonant impari, e aici fait, fais cun sa musica, cun sa, cun sa lingua deu pentzu. E custu traballu po unu musicu, po unu musicista est fundamentali, Candu tui fais traballas cun cun sa musica depis tenni in cunsideru finzas a sa sa lingua, poita sa lingua est centrali in una opera musicali ca s'arrispetit. E intzandus nci funt finzas autoris, musicus sadrus chi t'ant naraus no influenzau però Tui as pigau ispiratzioni mancai de de issus, de issas. Ma is prus mannus Piero Marras e is Tazenda de candu nci fiat sa buon'anima de de Andrea Parodi, poita ascutamu is becius, naraus aici, però Piero Marras unu de is prus chi mi praxint. Che sighis a ascutai? Si, si, sempri. Poita, boh, musica moderna e mi praxit, est un'artista E issu est unu artista, est unu musicu mannu ca imperat su sadru, puru su sadru, po fueddai de de is acuntessus atualis de sa Sardigna de oi, no sceti de su passau, però fintzas de sa Sardigna fedali, cumenti faint medas atrus grupus ca Imoi in Sardigna. E Kenzeneke puru, imoi fiant bessius.
Kenzeneke, certu, ddoi funt medas. Candu fiaus piciocheddus cussus fiant. Askra, Kenzeneke, cussus funt grupus chi eus ascurtau candu fiaus giovuneddus e chi s'ant formau. E no chi seus bècius, eccu. No, però, seus u' pagu prus matucheddus imoi, seus crescius pagu pagu e intzandus però seus pesaus cun cussa musica, cun cussu riferimentu musicali. e immoi mancai ci funt atrus generis chi ant pigau pei in sa in sa musica cuntemporanea e moderna, ci funt medas chi faint jazz, no sceti blues, deu pentzu po nai Arrogalla, issu puru o Moses Concas, ca Funt giòvanus ca.
Si, si.
Basaltic Plateau.
Basaltic Plateau. Nci ndi funt medas. Nci nd'est, infati, est bellu movimentu. Nc'est una bella scena in Sardìnnia de mùsica e ca, insoma, si portant no sceti in Sardìnnia ma si faint bessiri fintzas a foras de sa Sardìnnia, a castiai a s'Amèrica, a Stadus Unius, a s'Àfrica, a s'Àsia, a totu is continentis, insoma. Custa est sa cosa bella. E tui, e tui fais su pròpiu, poita tui fais, ponis impari is ascutus chi si fatu in sa vida cosa tua, però potendiddus in una diretzioni ca est de oi, castiendi però fintzas a su benidori, poita tui pigas de su patrimoniu, nareus, de is connoscèntzias musicalis tuas, però po ddas incanalai in unu discursu ca est prus personali e intzandus sa musica sa musica tua fueddat de sa Sardinnia fueddat a nosu poita fueddas de cussus acontessius chi eus arremonau e però podit fintzas fueddai a is generatzionis benidoras poita non depeus non si depeus scaresci ca totu cussu chi fadeus immoi abarrat e ddu depeus cunsinnai a is chi benint a pustis. E po custu ti preguntu, ita ndi pentzat fillu tuu ca est unu pipiu de sa musica cosa tua?
E issu a s'initziu fiat u' pagheddu bregungiosu po su sardu, una cosa boh particolari, poi in iscola calincuna cosa funt giai inghitzendi a ndi chistionai, calincunu liburu puru de de sardu mancai sia piticheddu però giai bessendindi unu pagheddu de su sardu e inveces boh no sciu chi a furia de dd'intendi in domu sonendi ddi praxinti certus sonus e certu fueddus puru ma puru is cantzonis de de Andrillo puru po nai che dd'ascutu meda e issu subitu ddi praxit a ripiti poita funti Cantzonis bellas e cun d'unu sonu ca infati ddi fatzu cumprendi sempri sa diferentzia, bis in sardu cumenti est prus armonicu, prus sentimentali di no s'intendi che poi is cantzonis cun sa boxi de Andrillo funt particolari e issu calincuna cosa dda Cantichiada puru, nai. Certu. Naros aici e circaus de. E issu est teni interessu in sa musica, s'appassionat de sonai calincuna. Issu si, sonat sa batteria. Ah. Cun is piciocus de batteras e apuntu bravus est piticheddu però, imoi nc'est dus annus sonendi e. E toca una bella scuadra, funt is piciocus de Bateras. Una bella truma, però tenit giai calincunu baterista cumenti a puntu de riferimentu? No, issu ddi praxit a sonai, ddi praxit, si, su rock, poita sonant de totu sempri, però rock, ma calincuna cosa puru de serie, cartoni animati, però sempri rock funt.
Apo lìgiu fintzas una una bella un'atra bella recensione de Davide Forte ca ca scriit ca dònnia nota de de de sa mùsica cosa tua parit cosida a pitzus de is paràulas de is fueddus e intzandus su cumenti nascit sa una cantzoni de de Andrea Serpi nascit de sa mùsica nascit de unu fueddu de is fueddus o mancai de un'immàgini interiori chi tenis
Intzandus, e custa est una bella domanda, poita, una bella pregunta, poita dipendit de is cantzonis, po nai, firmu dda tenia in conca, poita mi praxiat custa cosa de su tempus est firmu, nemus si nd'acatat, si firmaus a pentzai a a sa neide de 'olada, tocat a si firmai E duncas ingui apu fatu su testu e poi nci apu apicigau sa cantzoni, sa musica depit essi una musica chi si fetzat intendi. E invecias a su contrariu apu intendiu su bentu, tenia sa cantzoni, sa musica fata giai u annu prima, tenia s'idea de chistionai de de salute mentale. Tenia sa bregùngia de scriri su testu, poita una cosa particolari, dificili. Prus che bregùngia, mancai no scidiast cumenti a t'acostai a custu tabu problematicu. Si, si, bregùngia no, ormai seu mannu, ma si, si, si, est pròpriu sa timoria de. Eh, sa timoria de ndi scriri.
De fai fueddus chi no andant beni. E m'est bessia prima sa musica, musica trista, malinconica, però dda tenia u'annu inguni prima, e infati candu si seus bius cun Giacomo Deiana po arregistrai Bugernu, si dd'ia fata intendi, apu nau, custa est aici, candu tengu poi su sa s'ispirazioni po su testu e dd'apu a fai. Poi Custu testu poi est bessiu depustis poita apu cun Serena custa picioca chi chistionat est psicoterapeuta de in sardu de salute mentale, Serena Musio, e apu pigau coraggiu naru sei nci potzu scriri su testu po ndi chistionai in sardu e apu nau ascurta Mi pongu e ddu fatzu. E poi cun custu amigu chi m'at contau sa storiedda apu pigau s'ispiratzionis, però in cussu casu nci fiat prima sa musica e poi pustis su testu.
Ah bellu, nci funt, però cambiat mancai de una cantzoni a s'atra s'ispiratzioni. E cambiat poita Leonora depiat fai una musica chi acumpangiat poita nci funt, deu u' pagheddu su stile, nareus aici, cosa mia est cussu de contai Po cussu mi nanta sesi cantaudori? Ni, poita seu puru un cantastorie, mi praxit a contai sa storia chi chi essi de de in custu casu de Leonora est una storia pigada de libburus e contada però cun d'una musica chi ti da fai cumprendi, chi ti da accumpàngiada. e Bugerru puru, Bugerru depiat fai una musica prus prus triste e prus u' pagheddu aggressiva po su fattu chi nc'est stetiu unu bocidroxu e no depiat essi una musica tropu alligra cumenti fiat Leonora e in cussu casu candu depu contai circu de de aparixai sa musica a is testus.
Cunformas a is testus. E immoi benendi a, nareus a s'acabu de sa de s'arrexonada, poita eus fueddau meda de sa musica, de is fueddus, de cumenti nascint is cantzonis, de is ispiratzionis eccetera, candu ast a torrai a sonai in pubbricu, live, Apo intendiu su bentu, candu, cali fut, candu funt, eh no, poita ca. Chi mi cumbidant deu seu prontu a andai. No tenis cuncertus. Unu live si, in Biddexidru, depu andai a sonai, m'ant cumbidau a su sexi de austu. Cras. No, sexi no. Su sexi.
Cras. No, no prus, eh, de a pagu.
No, no, eh, no, via Castendi. Eh, no, e eh, poi teneus imoi, nc'est s'istadi de mesu, però depustis calencuna data in Cabudanni circheus de de dd'aparixai. De dd'aparixai.
Si, si seus giai u' pagheddu in cuntatu. In Gospini as sonau giai? No, no ancora. Mm. As sonau in su Poettu? No. No. Ah, in su Fabric as sonau. Su Fabric apu fatu sa presentada, si. Sa presentada in su Fabric, in su. E is piciocus de Benas, in Pabillonis, eus fatu sa sa registratzioni live e poi at bessiri cussa puru. Ma ses giai pentzendi a calincunu atru discu nou? Ses giai scriendi cantzonis? Seu giai scriendi, si, un'atra cantzoni noa. E ogni tantu mi bessit, candu mi bessit tocat a allui su computer a registrai subitu. Certu, depis. Si nci bolat.
Depis pigai s'atimu, carpe diem. Si si, no, non tocat a si firmai. Poita sinuncas si nci fuit cumenti su bentu e non torrat. Is cantzoni poi funt aici, a su mancu po mei. 'Olia arremonai, imoi ca m'as nau aici de is cantzonis, is progetus cust'annu eus fatu cun Davide Forte chi est scritori de liburus e amigu, mi praxit nai aici scritori e amigu puru, est una cosa de importu po mei, eus fatu sa cantzoni de unu liburu, unu contu chi at fatu issu in custu liburu imoi no mi bessit su nomi ma candu mi bessit ti ddu nau
e ddu circaus e si si ma imoi no mi bessit e issu poi at fatu custa poesia chi at bintu unu premiu e eus fatu custa cantzoni puru Il mio Vincenzo e La prospettiva di un comandante imoi m'est bessiu su nomi okay chi est unu contu de su liburu chi at fatu de is carceraus de De sa colonia penali e de Is Arenas. Aici apu nau totu. E nci ndi funt tres in Sardinnia de colonias penalis, ddu sciis? No, sceti tres. Is Arenas, Mammone e Isili. Nc'est unu filmi bellu meda, unu documentariu bellu meda ca si zerriat Nella colonia penale ca ndi fueddat de. E togu. Togu, bellu meda. Bellu meda e custu filmi, custu documentariu, imoi intra parentesis, est in su Festival de Locarno. in Svitzera, intzandus ddi torraus, ddi fadeus is augùrius po totu, nareus, totu sa fortuna prus manna a is registas, a is cuatru registas.
Prego, sighi. No, fia nendi, eus fatu custu, custa cantzoni cun Davide, s'idea fiat de de dda ponni in su discu, poi issu at fatu su testu, fiat in italianu, dd'eus lassau in italianu e eus fatu unu sìngulu chi est bessiu impari, deu e issu impari e La prospettiva di un comandante però tocat a si dd'ascurtai. E s'atera invece unu minatore est Il mio Vincenzo, e chistionat de minatore de su nonnu, de s'ajaju e tocat issa puru at bintu unu premiu e m'at periu chi ddi faria sa musica e aici dd'eus fata e eus fatu dus sìngulus impari cun Davide, is collaborazionis naraus a foras de su discu Beni, beni meda. Intzandus, Andrea, seus arribbaus a s'acabu de custa arrexonada. S'est spaciau.
'Ois fueddai ancora? No, no. Chi, chi 'ois, sigheus a fueddai? Preguntas nci ndi funt ancoras? No, no, seu brullendi. No, beh, chi 'ois ti fatzu s'utima casi, s'utima pregunta. Ah, si, no nd'eus chistionau. No, giai, beh. De canzoni, totus ddis at fatu. Totu is cantzonis eus arremonau, mi parrit, perou torrendi a su bentu, a custu bentu de cambiamentu, po tui sa musica podit movi diaderas is cosas, ddas podit cambiai cumenti fait su bentu, mancai in bonas o in mali puru, però ita ita iat a depi movi oi su bentu in Sardigna e in atrus logus puru?
Intzandus partu de de Sardigna po chistionai de Palestina. Aici chi chi arrennescius a movi parrit ca sa su mundu est scidendisindi e in custu discu apu ofiu ponni deu puru una poesia palestinesa de Refaat Alareer cument'iscieus est mortu in su duamilla e bintitres e tradusia in sardu custa puru. Chi deu mi depia morri. Chi deu mi depia morri.
E custa puru est una poesia bellissima po pagu chi siat su traballu miu de musicista de scritori de divulgadori naraus aici de circai de ponni una tiraus calincuna perda po fai Deu fatzu custa poesia e ndi chistionaus, candu dda cantu ndi chistionaus, chistionaus de sa Palestina essi bellu a tenni su Stadu de sa Palestina, a dd'arreconnosci e fai scì a totus però su chi est in su mundu, ca a bortas passaus aderetus e mancu nci pentzaus, est unu genocìdiu e it'est chi siat, est una cosa manna, fadeus parti de su mundu e nosu de sardus seus isoranus ma Seus citadinus de su mundu nosu puru. Certu ca no seus stesiaus meda meda poi de custa de custa storia e de custu territoriu ca est in su Mediterraneu, insoma, fadeus parti de custu. Sì, sì sì, deu de de musicista 'ollu fai su po pagu chi siat però ndi chistionai e fai girai e fai connosci, sa poesia est bellissima ma est trista e serbit po ndi iscidai is cuscientzias, naraus aici, non pretendu de essi nemos, ma su chi fatzu deu est cantai e fai connosci. Beni meda, gràtzias intzandus Andrea Serpi. Gràtzias a tui po sa rexonada. Gràtzias po Intèndiu su bentu, ca podeis agatai, custu est su discu. Intzandus in oras bonas. po is cuncertus chi as a fai, po is atrus discus chi as chi as a produsi. Gratzias. Ti frimas pagu pagu ca sigheus cun depu presentai, depu annuntziai is eventus chi s'abetant custu acabu de cida fintzas a cida chi 'enit, poita cida chi custa est sa cida, nareus, de su Mes' austu intzandus depeus faeddai de is cuncertus de is eventus ca si faint in custu momentu in Sardinnia. Nc'est unu bellu festival ca si fait in Santu Lussurgiu, unu festival de teatru, si zerriat Percorsi Teatrali, si fait fintzas a su dexaseti de austu, est sa de dexaseti edizionis de custu festival ca est apariciau de de su Teatro del Segno si narat, su su teatru ca ca organizat, ca apariciat custu festival ca si fait, est itinerante, est a nai, si movit po totu sa bidda de Santu Lussurgiu, de is pratzas, is arrugas, e is terratzas, is ventanas de biddas e intzandus ddoi funt laboratòrius po pipius, spetàculus de teatru, de dantza, fintzas de circu, poita ddoi at fintzas su su nouveau cirque e is contus de Antoni Gramsci e de sa traditzioni sadra funt nareus a su centru de custa de custa editzioni de su de su festival e intzandus s'ùrtimu atòbiu s'at a fai su su sexi candu tui ses sonendi in Biddexidru a is dexi e mesu est u' atòbiu de su teatro de balcone dal balcone su merì e nareus su dexaseti est a nai est a nai su domìnigu at a essi s'ùrtimu s'ùrtimu spetaculu chi s'at a fai in sa pratza 'e su mercau cun su spetaculu de clown Nos, Nonsense, cun Luca Comastri, Tania Passarini e sa regia de Andrea Menozzi. Intzandus, chi podeis, chi si praxit su teatru, podeis andai a Santu Lussùrgiu po Percorsi Teatrali a biri custa editzioni. Sighint is cuncertus, giai chi eus fueddau de mùsica, sighint is cuncertus de su Time in Jazz de Belchidda,

si zerriant Svaneborg Kardyb, funt sangunaus de is musicus, e a is undixi Les Amazones d'Afrique, ca est unu concertu po debadas, sempri in sa pratza de su populu, sa genti podit intrai e baddai poita est una musica, est unu concertu de genti ca sonat e ca si fait baddai finzas. Po serrai sabudu sexi Paolo Fresu Devil Quartet in sa pischera de Santu Diadoru, Fresu ch'est acumpangiau de tres dimonius chi sonant cun issu, presentant Impromptus, ca est unu progetu chi bolit elogiai sa libertadi creativa e s'improvisazioni e mi parit chi custu cun su jazz c'intrat beni beni meda. Intzandus chi si praxit sa musica jazz, stay tuned, cumenti si narat in su linguagiu radiofonicu, poita is cuncertus de su Time in Jazz ant a sighiri fintzas in su mesi 'e cabudanni, su cincu e su sesi ndi eus a torrai a fueddai. Però fueddendi de musica, rap, trap, elettronica, intzandus si moveus u' atra banda musicali. A tui ti praxit sa su rap, sa trap? No dda sigu, ma nc'est calincunu chi mi praxit de prus, tipu Angus, Angus Bit, si Angus Bit mi praxit meda e.
Issu fait elettronica, issu fait prus elettronica. Però cumenti musica rap ti benit in conca callincunu nomini ca ti praxit? No. De custus de immoi mancunu. Po nai Guè, Guè Pequeno, ca immoi si tzerriat sceti Guè, Irama,
Salmo.
Beh, Salmo est. Seu firma a Balentia. Sa Razza, Balentia. E Sa Razza. Custus funt nominis, po sa Sardigna, nominis de de importu de su de sa scena rap, o CRC Posse, Dottor Drer and CRC Posse, po ddus arremonai. Giai chi eus tentu a Dottor Drer, a Michele Atzori in sa puntada passada po fueddai de su liburu cosa sua, intzandus fueddaus puru de sa de sa musica cosa sua. Po torrai a su a su presenti, in Terranoa est a nai in Olbia ddoi est su festival Red Valley. Red Valley ca est unu cuncertu, custa de cust'annu est sa de dexi editzioni, si funt arribbaus a numerus stravanaus, seus fueddendi de prus de centu centu bintimilla personas chi s'atobiant po custa cuatru dís de festa, de musica e su sexi ant a sonai, eus nau Guè, Irama, Salmo, Gaia, Myss Keta, ti sonant custus nominis? Myss Keta boh mi parit fueddu sardu ma no. No no no est sarda issa. No Myss Keta no. No no no est Myss Keta però parit sarda berus. Fritu, Fritu puru parit sardu. Fritu est bonu si.
Fritu est bonu, Dodoi, Fritu e Dodoi parint sardus, Silent Bob e Sick Budd Funt custus is nominis, nareus, chi sonant su sexi in Olbia e intzandus chi seis amantiosus de su rap, de sa trap, de s'amisturu de custus generis musicalis, su Red Valley Festival est su festival po bosatrus e agatais totus is informatzionis in su giassu redvalleyfestival punto com. Po serrai s'arregodu ca de su dexennoi a su bintitres de su mesi 'e austu nci at a essi sa editzioni noa de su Propagazioni Festival ca cust'annu si tzerriat Sull'orlo del vulcano ca mi parrit unu titulu ca pigat in cunsideru medas chistionis chi eus fueddau oi puru poita su vulcanu est sempri biu, sempri ativu, est unu logu ca ca s'atrait, però su su su pròpiu tempus est unu logu perigulosu e intzandus tocat a ddu timiri, a ddu respetai però a ddu timiri. Intzandus in Aristanis, Arborea e Mandriola de su dexennoi a su bintitres de austu agatais totu su programma in propagazionifestival puntu com po sighiri is atòbius, is presentadas de su Propagazioni Festival. Andrea Serpi, gràtzias ancoras po custa bella arrexonada, po custa bella puntada de Novas. Deu si torru gràtzias e s'arregodu che si torraus intendi cida chi enit cun u'antra puntada de rts Novas e chi si 'oleis iscriri po si sinnalai eventus, eventus rts novas sitzigorru gmail punto com est sa mail cosa nosta po si 'olli iscriri.